Ndikambe chonchi ulemu kwa achair ma commissioners onse a mec komanso kuti mwina Nditengerepo mwayi kuti tisataye nthawi ndinene kuti all protocols observed. Nkhani ya chitetezo ndi nkhani yofunikira kwambiri. Mwina sinditha kunena maina a anthu amene anafunsa nkhani. za chitetezo koma chitetezo chathu ifeyo a mdf komanso anzathu amene tigwire nawo ntchito ya chitetezo akupolisi kwenikweni komanso pali ma agencies ena aku anzathu aku prison services komanso aku immigration Ndikufuna ndaimirire motere. Choyambirira, tikukhulupirira kuti tonse amene tili m'Malawi muno, kuchotserapo ena onse kapena amene abwera, ndikukhulupirira kuti tonse tikufuna dziko lino lipitirire kukhala mwamtendere. Mwa ichi. Security number one factor ndi anthu tonse. Ngati tikulongosola za chitetezo ndiye kuti wina aliyense ngati Mmalawi ndi udindo wake. Si udindo wa mdf okha, si udindo wa aku polisi okha kapena aku prison kapena aku immigration ayi. Choyambirira chimene ndimafuna ndinenepo ndi chimenechi. Chifukwa chani ndikunena nkhaniyi? Aliyense wa ife ayenera kutsogoza nkhani ya mtendere kapena maganizo a mtendere kuti dziko lino lipitirire mmene takhala tikukhalira. Nkhani yachiwiri, masankho amakhudza zigawo izi. Tikumva kuti ma elections awa choyambirira ndi ofuna kusankha a president, kachiwiri aphungu aku nyumba ya malamulo and kachitatu ndi ma khansala. Ndiye anthu awa akuchokera ku zipani komanso anthu amene akuima paokha. Mfundo yachiwiri ya chitetezo pa ine moyimilira anzanga onse a zitetezo ndi kunena kuti tikuikanso udindo kumene akuchokera anthu awa akufuna kudzapikisana m'maudindo amene ndawatchulawa, President, aphungu a nyumba ya malamulo komanso ma khansala. zipani zawo kumene akuchokera kuti atithandize komanso ngati tili and independent kapena odziimira patokha ifenso ndi udindo wathu kuti tikhale mu mtima mwathu ndi maganizo achitetezo. Chitetezo chimatchulidwa kapena chimadandaulidwa koma kwambiri amene amabweretsa mavuto ndi anthu. Nchifukwa chake ndayamba kukamba za amalawi olo mtundu wa amalawi onse kuti akhale ndi udindo wa chitetezo poyambilira. Kachiwiri zipani zonse komanso anthu amene akuima nawo ngati ma independent kuyambira pa presidential, a parliamentary ndiponso ma councillor. Nkhaniyi ndi yofuna kuti timvetsetse bwinobwino, isakhale kuti tikungokankhira udindo wa anthu amene amagwira ntchito ya chitetezo. Kachitatu, ndikufuna ndilongosole, mdf mmene ndanenera siili yokha, tikugwira ntchito ndi anzathu akupolisi ndi ena onse amene ndinawatchula. Anthu awawa kapena ndinene kuti mabungwe amenewa adzapereka chitetezo motere, choyambirira akuyang'anira katundu yense amene akugwiritsidwa ntchito ndi a mec. Ndikati katundu mwina ndigwiritse ntchito chichewa chabwino chonena kuti zipangizo. Kachiwiri ndi malo amene katundu ameneyi aliko, kaya ndi ma warehouse, kaya ndi pa ofesi, ife achitetezo tikuteteza malo amenewo. Kachiwiri, tikutetezanso kumene ma vote kapena voting ikachitikire. Ndiye kuti apa tikulongosola za ma district. ma constituency komanso ma polling centres kapena polling stations. Ndondomeko yathu yachitatu ndi kuteteza anthu ogwira ntchito yogwirizana kapena yokhudzana ndi zisankho, anthu a mec, komanso ena onse othandiza a MEC kuti ntchito iyende bwino. Nchifukwa chake ndakhulupirira kuti ineyo ngati otsogolera ku MDF mwina ndiayimire anzanga amene amagwira ntchito yopereka chitetezo kwa mtundu wa Amalawi. Kunena kuti pamene tikugwira ntchito tisakhale okondera. Ndikudziwa mmene ena amafunsa funso kuti a kapena ma comment kuti nthawi zina ifeyo timagwira ntchito kapena kumbuyoku anthu akugwira ntchito kukondera boma limene likulamula. Ine ndikukhulupirira kuti mwina awa ndi maganizo chabe, kapena mmene timaonera pa mtunda, koma maphunziro amene amalandira asilikali, tiyeni timvetsetse bwinobwino, and ndikukhulupirira ndiyambire motere, usilikali kwenikweni umakhudzana ndi kuteteza dziko kwa adani ochokera kunja. Imeneyo ndiye role yoyamba. Yachiwiri ndi kuthandiza kusungitsa bata ndi mtendere mkati mwa dziko ngati palibe mdani wochokera kunja. Ndiye kuthandiza uku kuli motere, timathandiza anzathu a ku polisi akakhala kuti iwowo ali overwhelmed kapena zinthu zawavuta. Kachiwiri, ngati kuli ngozi. Kachitatu, ngati kuli event imene ikukhudza dziko lonse la Malawi. Ndimafuna ndilongosole bwino bwino pa ndondomeko zimenezi kuti tikamachoka pano tichoke ndi umboni weni weni kapena yankho leni leni lokhudzana ndi chisankho. Kunena za chisankho kapena chitetezo cha chisankho chimene chichitike patsogolopa, MDF ndi anzathu aku Polisi tapanga ma plan kuti tikapezeke kulikonse kumene kukakhale activity ya MEC. Ndiye kuti ndibwerezanso kuti tikuyambira kumene kuli katundu wa MEC, kumene kuli anthu a MEC, Kumene katundu akugwirako ntchito wa zisankho komanso kumene anthu a mec akugwira ntchito pali nkhawa zimene ifeyo achitetezo tili nazo and ndifuna ndilongosole bwinobwino. Anthu tikamafuna mwina udindo. kapena chinthu timatha kupanga zinthu molakwitsa, mopanda ndondomeko. Zinthu zake zili motere. Alipo anthu ena amafuna achite impersonate anthu a mdf kapena apolisi. Ife tikukhulupirira kuti tikamalongosola za chitetezo, tiyeni tiyesetse magulu aja ndalongosola, kuyamba ngati mtundu wa Amalawi, kuyamba ngati ife amene tili a ku zipani kapena amene tikufuna kupikisana nawo pa ndondomeko yonse ya zisankho, kuti tikhale ndi udindo. Tisabweretse mavuto pobweretsa anthu kuti achite impersonate a ku mdf, a ku polisi kapenanso ena amene akugwira ntchito za chitetezo. Nkhani ina imenenso ndikufuna ndinenepo kuti nditsimikizire mtundu wa Amalawi pamene ndaima kutsogolo kuno ndi ichi, mdf tithandizeni. Aku polisi athandizeni tili ndi katundu wathu pamene tikupita kukagwira ntchito imeneyi musationongere katundu wathu kumbukirani ntchito yathu timagwiritsa mfuti ifeyo tikunena kuti pamene tikukagwira ntchito ku ma polling centre kapena ku ma station ku ma constituency komanso ku ma district Kukafika kunoko ku Lilongwe ku National Tally Centre asilikali athu azikhala ndi zida. Zida zake ndi mfuti. Sikuti tikufuna kuombera anthu ayi. Tikufuna ifeyo kuteteza zinthu zimene ine ndalongosola. Anthu ogwira ntchito ya mec, katundu wa mec komanso kuteteza anthu amene akachite nawo vote. Ine ndikukhulupilira kuti chisankho sichingakhalepo ngati anthu sangabwere kudzachita vote. Ndiye ife tikufuna tiapatse anthu chikhulupiriro kudzera anthu tonse amene tabwera kuno ku msonkhano uno kuti tipite tikapereke uthengawo motsimikiza kuti a mdf ndi anzawo onse amene akugwira ntchito zachitetezo akudzipereka. kuthandiza kuti dziko lino likhale pa mtendere. Ngati mdf komanso ena onse amene akugwira ntchito ya chitetezo sangathandizepo ndiye kuti mtendere mdziko muno sukhalapo komanso ifeyo a mdf kapena anzathu onse achitetezo tiononga mbiri yathu. Ine ndikufuna kuti ndilongosolepo bwino bwino kuti tithandizane. Ntchito iyi si ya organization imodzi koma ma organization onse amene ndatchulawa komanso ife tonse amene tili muno kudzera kupititsa patsogolo ma uthenga kwa anthu amene tikakhale nawo. Ndikudziwa kuti ee ndi vote kapena ndinene kuti ndi masankho. koma komalizira kwake ndikudziwa kuti ndi mpikisano. Pa mpikisano munthu amatha kugwiritsa ntchito chida china chilichonse chofunika kapena pofuna kuti iyeyo akhale patsogolo. Tiyeni tisankhe kugwiritsa ntchito ndondomeko yabwino kuti pasakhale ziwawa. Chitetezo choyamba ndi ifeyo kumvetsetsa tisakasokoneze. Inuyo mukakasokoneza kapena anthu athu akakasokoneza ife tikasokoneza ndiye kuti dziko la Malawi sitikulifunira mtendere. Onse amene akugwira ntchito ya chitetezo or akagwire ntchito ya chitetezo iwowo akagwira ntchito kuteteza wina aliyense amene akhale involved komanso iwowo ngati angagwiritse ntchito chida chawo ikakhala in self defence. kapena kuteteza wina aliyense amene akugwirapo ntchito kuti ndondomeko ya zisankho iyende bwino. Ndikhulupilira kuti sinachite focus kwambiri pa funso koma ndayankha generally pa nkhani yonse imene ndikukhulupilira kuti ikukhudza zachitetezo komanso kupempha. ndi kuwulutsanso chikhulupiriro chimene wina aliyense wabwera kuno, kuimirira anthu ena onse amene sanabwere, kuti akhale umwini, upangiri komanso chikhulupiriro kwa ife amene tikakhale patsogolo kuteteza kapena kupereka chitetezo kuti zonse zitiyendere bwino. Ndikhulupirira ndi mawu amenewo ndisapitize patsogolo ndinene kuti zikomo kwambiri. Maulemu onse kwa inu nonse amene mwafika pano. Zikomo.
Zikomo kwambiri. A mdf commander ayankha on behalf of all security institutions nde enawonso sayankha because they have a task force which is co-chaired by the mdf commander and the IG. A Honourable Chairperson, ma commissioners, a ulemu kunyumba yonse pamene tafikapa ndiye pamapeto pa zokambirana zathu za lero. Ndisanapemphe a pampando a Malawi Electoral Commission,

Ah, ndifuna ndikumbutsenso za meeting ya ma DCs, officers in charge ndi ma chief executives a ma council uh, iyamba 1 o'clock momuno tikuyang'ana za polling procedure ndi results management A, nkhani ya ma logistics ndilengeze kuti timayenera tonse kukhala kuti tasainira form ndi finance nde ngati simunakumane nawo a finance akhala pa desk panjapo chonde mukumane nawo musanapite chifukwa choti mukangokumanako mukaphonya nawo pano zidzakhala zovutirapo kuti tikhale ndi dongosolo nde chonde musapite Ndiye mmene mukusaina ma register awiri, loyamba loti mwabwera ku meeting ino, yachiwiri imene ili ya ma logistics a finance. Aaa in case pali china chake choti mufuna mufunse makamaka nkhani ya finance, ndiyikireni nambala ya, nambala imeneyo muyitenge muyisunge chifukwa ndi ya team leader amene akuyang'ana za ku finance. Mwina kuti muzandiyimbire ine, inenso nzakhala kuti ndikukafunsa omwewo, ndiye mukakhala kuti mukumufunsa mwinakeyo iye atha kudziwa kuti network yakolana pati. Aaa ndikafika pamenepo ndipemphe mwa ulemu a pampando a Malawi Electoral Commission kuti adzatsekere zikomo.
zikomo kwambiri Sangwani mona ngati timuwombere m'manja watichita moderate bwino eh? Ndisanafotokoze mau omaliza, ndimafuna ndipezerepo mpata m'malo mwa bungwe la Malawi Electoral Commission ndifotokoze unthenga umodzi ofunikira makamaka kwa anzathu a zipani komanso inu ma CSOs amene mukuphunzitsa anthu, ka za kavotedwe. Timafuna tipemphe kuti mukamaphunzitsa anthu za kavotedwe chonde afotokozereni kuti kuchonga ndi kudinda pa ballot paper tiyeni tiatsimik tiaphunzitse anthu kuti akachite mosamala. makamaka pa ballot paper yathu ya presidential chifukwa chokuti tili ndi ma candidate 17 ndiye kuti ka space kamene munthu akufunika kuti akayikepo chizindikiro cha chimene iye wasankha ndi chocheperako ndiye tipemphe kuti tiaphunzitse anthu kuti akayike chizindikiro chawo mu box mo chikakatuluka kunja ndiye kuti tipezeka kuti tili ndi ma void votes ambiri ndiye kuti tipange avoid ma void votes tiaphunzitse anthu choyamba tipemphe kuti anthu akawenge dzala chifukwa akakayika ink uja Zikufunika kuti chalacho chikakwanire bwinobwino. Pepani kwa azimayi anzanga, mwina ka manicure kaja tikhoza kudikira kaye tikapanga patatha 17 kuti tikavote bwinobwino. Kaya tikuchonga, kaya tikudinda, kaya tikuika chizindikiro china chilichonse, chonde tiyeni. Amalawi onse konsekonse kumene mukutimvera tiyeni tikasankhe mosamala kuti vote yathu ikawerengedwe chifukwa chokuti isi tikakachonga molakwika kapena kudinda molakwika ikatengedwa ngati void vote ndikukhulupilira kuti pamenepo pamveka ndipo unthengawu tiutenga tipita nawo patali Pamene tikumaliza msonkhano wathu, ndiloleni choyamba ndinene kuti maulemu onse akhalenso m'malo mwake. Tikuthokozeni nonse chifukwa cha kubwera kwanu pamene tinayitana. Tikudziwa kuti mwina anzathu a zipani muli okangalika ndi kampeni, komabe munatenga nthawi kubwera kapena kutumiza nthumwi zanu. kwambiri komanso tikuthokozeni kuti mwakhala mukubwera m'mbuyomu pamene timayitana ndipo tikuthokozeni chifukwa cha mafunso, ndemanga komanso nzeru ndi upangiri zimene mwakhala mukupereka ku nthawi zonsezi zimene zathandizira komishoni pamene imapanga ziganizo kufika pamene tili pano kupita kuchitsogolo kufika pa 16. Komanso mmene zililimu ndi masiku mmene alili ndiye kuti inoyo ndi NECOF yathu yomaliza mu electoral cycle iyi. Tikuthokozeni nonse for working and collaborating with the commission in this cycle. Pakakhala ma updates commission izipereka through our channels komanso mwina tidzikhala ndi ma press briefings ndi zina zotero pamene tizidziwitsa mtundu wa Malawi zonse zofunikira malingana ndi mmene tikumalizitsira kukonzekera kwathu. Tili ndi Malawi mmodzi, tiyeni tisamale, tisunge bata ndi mtendere, tikamaliza chisankho chathu pa 16 tidzapitirirabe kukhala kutsogoloko ndiye chonde Tiyeni tipange zonse mwandondomeko komanso mosunga bata ndi mtendere. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Tsiku labwino.
Yaitu apa ndi pamapeto pa mwambo omwe umachitika kuno ku BICC. kuti kodi kwenikweni mkumano wake unali mkumano wa chani ah, mwina mwanzathu amene mwatipeza kumene Ah, mwambo umenewo ndithu unali omwe aku- ukutchedwa kuti preparedness for general elections polling chachikulu ndithu chinali chokuti anthu anabwera kuno kudzaonetsetsa ndithu kuti akufunsa mafunso makamaka anthu amene okhudzidwa ndi zipani kunali anthu amene ayimirira zipani zosiyanasiyana mdziko muno komanso mabungwe omwe si aboma osiyanasiyana amene ndithu anabwera kuno mafumu nawonso anali pompano komanso nzika za dziko lino cholinga chinali kungoonetsetsa kuti akumvetsetsa bwino Kodi zisankho zimenezi zidzayenda bwanji? Mwa zina pa nkhani zikuluzikulu zomwe zinakambidwa kuno, a Mec Chair amangofotokozerapo kuti kuyambira nthawi imene ija mpaka pano pomwe tinoti kwatsala masiku 13 kuti tikaponye voti apanga zotani? Nanga magawo osiyanasiyana akupanga chani? Tinaonanso ndithu a Army Commander a Valentino Phiri nawonso amafotokoza mbali yawo. kuti ah ife ngati ku chitetezo kuno tapanga izi, izi ndi izi. Ndine Blessings Mpinganjira Changata, ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kutsatira ndithu ah mwambo umenewo omwe umachitikira muno mu mzinda wa Lilongwe ku BICC. Ndimuthokoze nzanga Henry Chulu komanso Malenga Chiyenda amene ndithu anali pamakina kuti chilichonse chiyende bwino. Tikubwezeretseni ku nyumba yathu yo.